bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta den t'a yɛrɛ lamɔ jamana t'a yɛrɛ jɔ wa jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ mali la malidenw kɔ balimaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko don kɛnɛ kan nin ye aw balimamuso fatumata ye bi n b'a fɛ ka kuma fɛn min kan o ye fɛn min bɛ maliyɛnw an bɛɛ lajɛlen dusukun na n'an bɛ da n'a ye n'an bɛ wuli n'a ye n'a b'an hakili fɛnɛ na n'o ye eh, dialogue national inclusif nin ye ne b'a fɛ ka kuma min kan bi ani ne yɛrɛ ye tɔgɔ min da la o ye le piège du mensonge national explosif et le rôle des traîtres parmi nous c'est-à-dire jan min ni nin nkalon nin n'u bɛ k'an lasigi a kunna k'an ka kuma ni o dalen b'an ye ani e, maliden jugu janfanci minnu bɛ anw cɛla olu jɔyɔrɔ ye mun ye pour que ne ka se ka mensonge national explosif ni piège min b'a kɔrɔ n ka se k'o fɔ n bɛ segin n'an ye kɔfɛ dɔɔni k'an hakili lajigin depuis mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kalo naani ɲɔgɔn na o kɔfɛ modibo keyita ala ka hinɛ a la ale ye faransi ka cɛdenw gɛn ka bɔ an bara ka mali lakana ta k'a di mali golomasiri tabagaw ma n'o y'an ka cɛfarinw ye anw yɛrɛ bɛ minnu tɔgɔ dɔn an hakili bɛ minnu na hali don min na i ko bi wa o ye mali se yɔrɔ min na lakana kɔnɔna la fana an y'o dɔn donc an b'a dɔn k'a fɔ mali tun bɛ jamanaw la minnu ye nin décision in ta décision min tun man nɔgɔn walasa an ka se k'an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nin ye fɛn ye min jalen tora faransi ngɔnɔ la wa u y'a laɲini depuis hali an ma indépendance ta ka fɛɛrɛw sigi sen kan don min n'o tɛ bi ye u ka se ka na tuguni o jɔnyajuru kelenw k'a don an kan na wa n'u y'a don an kan na fana u ka se k'u sago sɔrɔ an na modibo keyita ka kuma dɔw kɔnɔna la an bɛ minnu kalan a b'a fɔ k'a fɔ ko an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta nka an juguw bɛ munumunu na an kunna ni an m'an farati don dɔ la sini ma sinikɛnɛ ma o jugu kelenw u bɛ tila ka na ka na s'an na u bɛ s'an na cogo di maliden dɔ bɛ na da yɛlɛ u bɛ don an kan an y'a ye a ye nin kuma nin fɔ wa bi an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan donc an b'a dɔn k'a fɔ faransi u mago tun bɛ u ka base militaire ka na mali la wa u mago bɛ fana an ka ressource minnu b'an bolo n'o ye ressource minière ye u mago b'o la pour que u ka se k'o sɔrɔ cogoya la min ka d'u ye donc base militaire ninnu moyen u b'u u jɔ jamanaw kɔnɔ parce que moyen de pression de don n'u b'a u b'a fɔ an b'aw ka lakana sabati nka nin condition ni nin condition b'a la an ka dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ yen n'o fana n'a ka d'u ye k'a sɔrɔ parce que u ka puissancew bɛ dépend a la a ka d'u ye généralement u k'a sɔrɔ prix la prix min bɛ olu arranger mais min tɛ anw arranger donc walasa u ka se ka an ka jamana k'a k'u sago ye armée kan ka na k'an ka jamana kɔnɔ walasa fana u ka se ka nin prix ninnu sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ fɛnw ta fufalaki la ou bien prix la prix minnu jasilen don walasa u ka se k'o fana kɛ f'u ka fɛn dɔ de sɔrɔ min b'a to anw bɛ fɛgɛya parce que n'an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ k'an yɛrɛ ka lakana sabati an dalen b'an yɛrɛ la a bɛ kɛ partenariat fifty fifty de cinquante cinquante an bɛɛ b'an ta sɔrɔ mais ni anw fɛgɛyara fo anw ka fɛn bɛɛ gulonnen bɛ olu la u b'u sago kɛ an na donc nin piège ma yɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ni eh, jamana ninnu n'an bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ sira dɔ fɛ u b'a fɔ o ma ko diplomasi n'i b'a fɛ ka jamana destabiliser fana i bɛ tɛmɛ jɔsen dama dɔw fɛ walasa i ka se ka se jamana destabiliseli ma mais nin tɛ kɛ directement jɔsen dɔw ye mun ye i bɛ na ni diplomasi ye fɔlɔ n'o ye i b'i ka mɔgɔw bila ka na représentanw bila ka na n'a fɔ faransi ka représentanw bɛ na u bɛna kuma a an b'a fɛ ka sanu ni jaman ou bien pétrole a ka d'an ye k'a fɛngɛ an bɛ nin dɛmɛ in k'aw ye aw bɛ nin pourcentage d'an ma n'an ko a aw ye nin pourcentage min fɔ an t'o fɛ o tɛ bɛn anw ma an b'a fɛ aw k'a kɛ tan tɔ de wa hali n'aw ka dɛmɛ in bɛ na a ka don nin cogoya in fɛ an bɛ bɛn o la n'u y'u sen don k'u bolo don u ma se i n'a fɔ u y'a ɲini sen ni bolo ka base militaire lana anw fɛ yan mali kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ si ma sɔn an ka fɛngɛw bɛ ka bɔ cogoya min na bien vrai k'u kun bɛ k'a k'u sago la mais u sagonaba tɛ hali bi donc f'u kun ka cogoya wɛrɛ ɲini ni diplomasi ma se ka ɲa sisan nɔ n'o y'a sɔrɔ stratégie de, de déstabilisation b'i bolo ka jamana yoboyaba k'a ti ka tila k'a bayɛlɛma k'a k'i sago ye donc u bɛ tila ka na ni mun ye sisan nɔ u bɛ na ni nin guerre ninnu ye ani rébellion u b'olu lawuli o t'a bɛɛ ye mais o y'a sira dɔ ye mali ta kan in de y'o ye donc pour que français ka se ka segin ka na n'u ka base militaire y'an bala u ka laɲini minnu bɛ yen depuis lawale n'u b'a fɛ k'o lawaleya n'u ma se k'o kɛ pour que u ka se k'olu sabati u taara a daminɛla libi la fɔlɔ donc u ye libi ci an ɲɛ b'a la bi kadafi ka pétrole bɛ da min kan an b'o dɔn olu de bɛ k'a ta k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka d'u ye u b'a k'a la donc ka u to libi sisan nɔ ka na ni mɔgɔ ninnu donni anw fɛ yen nɔ à travers an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ o wagati la donc rébellion nana wuli anw fɛ yen rébellion wulilen anw fɛ yen an ye boli cɛ ka taga an kun sin jɔn ma faransi faransi nalen faransi de nana ka tɔnbɔkutu libérer ka mɔpti libere ka gawo libere a selen kidali tuma min na a y'i banamini mali fasodenw ni kidali cɛ ko anw ka arme min ye arme legitime ye republicaine k'o tɛ don kidali ko paske ko banbaganci minnu bɛ yen nɔ n'olu ye terorisi mɔgɔ fagalaw ye ko olu bɛ ka baara min kɛ n'olu ye laɲini min n'o b'olu bolo k'o laɲini ko mali jamanadenw kan k'i tulo don o la k'olu ka laɲini sabati donc anw bɛ faga diɲɛ don o don faransi dalen bɛ ka nin mɔgɔ ninnu kɔlɔsi ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ basi fosi tɛ s'u ma mɛ bɔnɛ suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ka jigin anw malidenw kan an ka nin baara in kɔnɔna la depuis faransi donna anw fɛ yen jahari de bɛ ka bonya ka taga fɛ o kɛkun ye mun ye an ja bɛ tigɛ an b'a fɔ halisa ni faransi tɛ an tɛ se ka kɛ fɛn ye donc faransi bɛ ka rebɛli ninnu depuis a ye kidali ta k'a da k'a mɔntɔn k'a bɛn nin terorisi ninnu tigɛ u bɛ ka mun kɛ pression de bɛ ka kɛ mali eta kan fo an ka dialogue n'u ye fo an ka négocier n'u ye fo an ka nin kɛ n'u ye o négociation ninnu kɔnɔna la u bɛ laɲini minnu kɛ o laɲini bɛ na sous forme d'accord donc accord kuma o kuma n'a bɛ signer piège de don très généralement surtout an ka farafin jamanaw kɔnɔna la parce que surtout et puis mali ka gouvernement ni corruption sugu min bɛ mali kɔnɔ ka d'a kan faransi bɛ rebelle ninnu utiliser de comme pression sur l'état donc olu ka laɲini kɔnɔna la u bɛ ka fɛn minnu laɲini o fɛnw ye laɲiniw ye minnu fana bɛ taa faransi jimi sira de fɛ hakɛto n bɛ video ajuster dɔɔni donc an b'a dɔn cogo di k'o bɛ taa faransi jimi sira fɛ ni mali fédéralisera an bɛ don min na i ko bi faransi de b'o tɔnɔ sɔrɔ parce que u ni banbaganci ninnu minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ continuer k'u ka baara kɛ eh, eh, eh, ni olu ye ka pression kɛ mali kan mali ko nafamabaw an ka budgetw n'an ka baara ni fɛn fɛn kan ka kɛ o nafama bɛ ta k'a di olu ma olu de b'u sago kɛ ka d'a kan faransi mago bɛ ressource minnu na bi o b'o yɔrɔ ninnu na faransi mago bɛ fana ka e, e, bande sahélo sahélienne contrôler n'a ni nin mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ continuer k'u ka bandiyaw kɛ donc a bɛ se ka fɛn fila de kɛ u bɛ na n'u ka base militaire ye ka an ka jamana nin bɛɛ contrôler ka continuer ka terrorisme créer pour que an kana se ka stabiliser n'anw ma se ka stabiliser an ka déstabilisation kɔnɔna la u bɛ continuer k'an ka ressources bɔ fufalaki pourcentage ko t'a la négociation ko t'a la a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten ka da k'u ni terroristes bɛnnen b'a la donc faransi bɛ nin baara in de kɛ la nka sisan nɔ u tɛ se ka nin baara bɛɛ kɛ kɛnɛ jɛ kan f'u ka mɔgɔ dɔw de utiliser mun de la u bɛ rebɛliw utiliser ka na ka pression kɛ eta kan o bɛ ɲɛfɔ cogo di faransi jamanaw kɔnɔna la sariyasun dɔ de b'u fana fɛ yen nɔ ko bɛ ko la u tɛ se k'a kɛ f'u ka ɲɛfɔli sugu dɔw kɛ jamanadenw walima ni jamanadenw bɔr'a kalama donc u bɛ mun fɔ u b'a fɔ an bɛ na ka na liberté de di mɔgɔ dɔw ma minnu ka droit de l'homme trankilen bɛ ka b'u bolo an bɛ na ka na mɔgɔw dɛmɛ jamana kɛlen bɛ ka minnu tɔɲɔ n'olu ye mɔgɔw ye eh, eh, bakurubaya la u man ca tɔw cɛ la parce que u ka jamanadenw bɛ nin kan ninnu faamuya u ka sariya sun bɛ nin yɔrɔ ninnu respecter kosɛbɛ u b'a bato kosɛbɛ donc n'u ye nin fɔ a bɛ tɛmɛ u ka jamanadenw kunkolo fɛ u b'a fɔ a an ka armée bɛ yɔrɔ min na a bɛ ka an ka eh, eh, eh, mɔgɔ dɔw defan wa fana u bɛ mun fɔ fana k'u bɛ k'u ka intérêt de fana defan donc n'o kɛra jamanadenw bɛ tugu u kɔ nka o bɛ kɛ anw kɔ de kan maintenant pour que u ka se ka halisa ka continuer hali bi ka anw abuser ka an ka jamana n'a déstabilisera stage wɛrɛ bɛ yen nɔ déstabilisation na n'o ye réorganisation et la reformation de l'état o ye n'i ye jamana ci k'a kɛ filenkolon ye k'a bɔgɔbɔgɔ sisan nɔ f'i ka segin k'a jɔ kura ye maintenant au niveau la f'i ka jɔsen dɔw de don a kɔrɔ jɔsen minnu b'i arranger donc n'u nana ka jamana ka eh, eh, terroriste ninnu utiliser ka pression k'an kan olu tɛ se k'a fɔ diɲɛmɔgɔw ɲɛna pewu an b'a fɛ k'an sen don mali ka kow la k'a gérer ka se niveau na walasa an ka se k'an ka base militaire garder yan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u ye base militaire sɔrɔ déjà parce que u bɛ gossi n'u ka base militaire ye ani tessalit ni yɔrɔ wɛrɛw la sisan nɔ u ka laɲini mun ye ka se k'an ka ressources contrôler mais pour que ka se k'a contrôle continuer pendant des années et de façon légale f'u ka anw jagoya anw ka jamana ka bayɛlɛma sariya sun ta fanfɛla k'o k'olu ta ye o fana tɛ se ka kɛ flagrant f'u ka continuer ka pression kɛ à travers les terroristes là qu'ils ont ka na anw maliyɛnw nɛgɛn k'an sigi an yɛrɛ ka an yɛrɛ fagali kɔlɔn k'o sen ka an yɛrɛ jigin o kɔnɔ n'o kɛra bɔda bɛ b'u bolo ni exemple dɔ ye jumɛn ye u ka subagamusonin in bɔlen yan nɔ ko florence a ye mun fɔ ko parlement kɛlen k'a wele k'a k'i ɲɛfɔ ko non ko mali de ye olu wele k'u ka na olu bɛ yan nɔ mali ka weleli de kɔnɔna la u ma na u yɛrɛ ye donc n'o kɛra da wɛrɛ tɛ faransikaw bolo bilen tuguni k'a fɔ a n'i y'a ye nin bɛ ka kɛ maliyɛnw ka laɲini de donc u tɛ se k'a faamuya k'u bɛ ka na an juguya de la macron yɛrɛ fana bɛ mun fɔ ko anw de y'u wele ka na donc n'u y'a fɔ k'u ye ko anw y'u wele ka na kuma da tɛ an bolo tuguni o ye walasa k'olu yɛrɛ kɔ dogo u ka jamanadenw ye u kana b'u ka terrorisiya baaraw kalama yan nɔ donc walasa u ka anw forcer an ka se ka sɔn an ka jamana cili ma walasa olu ka se k'u ka base militaire garder et puis ka tila ka continuer k'an ka ressources ntaraki ka bɔ an bolo fufalaki sans pourcentage ni rien u bɛ rebelle ninnu bila olu n'anw bɛ accords signer n'an ka jamanaden traîtres ye donc maintenant n'olu donna an kan u bɛna n'a fɔ k'an k'an sigi ko ka kuma ka bɛn ko dɔ la an dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigi ka kuma nin laban ye mali cili de ye donc o kɛnɛ de ye kɔrɔ ye o kɛnɛ de bɛ ka wele ko dialogue national inclusif ni ne y'a wele n ko mensonge national explosif an bɛ don min na i ko bi i m'a faamuya donc an bɛ nin mensonge national explosif min kɛnɛ kan piège de don walasa faransi u ka établi déstabilisation mana bɔ yen n'o sɔnna ka se k'a réformer k'a k'u sago ye u bɛ anw nɛgɛ anw ka taga an sigi nin kɛnɛ kan an yɛrɛ k'an bolo bila sɛbɛnfura la olu ka sɛbɛnfura labɛnnen k'o jagoya k'o tintin anw kan ka da kan an fɛgɛyara vu que an ka armée fɛgɛyalen don ko an ka se ka o sinye k'a fɔ k'an bɛ jamana bakuruba ta k'a di ninnu ma u k'a k'u sago ye wa an bɛ tila k'a financer tuguni ko parce que an binn'u kan i y'a faamuya donc nin dialogue nin yɛrɛ kun y'o de k'an forcer ka faransi dungɔ kɛ à travers les terroristes rebelles u bɛ ka pression olu utiliser comme pression sur l'état malien sur la population malienne walasa an ka se ka sɔn faransi ta ma donc ni anw yɛrɛ sɔnna k'an bolo bila nin na hali ni mali cira k'a ban faransɛw bɛ mun fɔ maliyɛnw yɛrɛ de sɔnna k'u sigi nin kɛnɛ kan ka dialogue kɛ k'u bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye k'u ka jamana sigi nin sira nin kan n'o y'a cili ye amerikɛnw fana bɛ mun fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ de sɔnna ka nin kɛ k'u sigi nin dialogue nin kɛnɛ kan o y'a ci donc k'an nɛgɛ nɛgɛ an k'an bila k'an ka jamana ci k'a sɔrɔ olu de b'a kɔfɛ olu tɛ ye mais anw minnu bɛ bila a ko ɲɛma k'a kuma fɔ anw ta de bɛ dɔn donc maliyɛnw nin de y'a to n y'a fɔ n ko le piège du mensonge national explosif piège de ye nin ye ka an bin a kɔnɔ an yɛrɛ ka an yɛrɛ faga muru ta k'an kan tigɛ n'a ye k'a sɔrɔ olu de y'a ta k'a don an bolo ni ka tila k'a jagoya k'a don an kan maintenant n ye fasoden jugu minnu fɔ n ko les traîtres parmi nous olu jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛɛ bɔra ka mɔhamɛdi ali bacili ka kuma lamɛn a y'a fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min tun y'ale fa faga i b'a fɔ ko rebɛli ninnu fa fagara cogoya min na ko ale yɛrɛ tun bɛ marifa ta ko donc olu bɛ ka laɲini min kɛ k'o laɲini ka kan ni nin fɔra ɲɛmɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ mɔhamɛdi ali bacili tun ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ eh, eh, eh, ministre de la justice sariya sun tigi don u b'a fɔ a ah, ni mali ministre de la justice yɛrɛ ye nin fɔ kɔni donc kuma tɛ rebɛliw ta ma o la u kan ka marifa ta marifa ta kun bɛ ninnu na o ye ka farafarali don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamanadenw n'o ani communauté internationale olu b'a fɔ a ah, ɲɛ tɛ maliyɛnw yɛrɛ ka mɔgɔba dɔ kan ye nin fɔ i m'a faamuya donc o n'a ɲɔgɔnna olu jɔyɔrɔ de ye nin ye ni anw malidenw farala ɲɔgɔn kan ka kan bɔ k'a fɔ faransi an y'i dénoncer parce que i bɛ ka terrorisme financer an y'i dénoncer parce que i bɛ ka mɔgɔw faga an y'i dénoncer parce que i b'a fɛ k'an ka jamana ci u b'an ka jamanaden jugu dɔ sara ani k'an ka jamanaden jugu dɔw bila olu ka akɔriw sinye ka bɔ ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ an tɔw ta kɔkari walasa u ka se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu ye maliyɛnw ye n'olu bɛ fara u ka côté kan u bɛ se ka continuer k'u justifier halisa ko bon aw ɲɛ b'a la maliyɛnw bɛ ka nin fɔ mais ninnu minnu ye mɔgɔbaw ye n'olu kalannen don n'olu lamɛnnen don nin y'olu ka kuma ye donc en réalité anw tɛ ka baasi wɛrɛ kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka nin ko in wowawo kɛ olu de tɛ ka faamuyali kɛ donc k'a kɛ i b'a fɔ k'u b'an ridiculiser i b'a fɔ k'an tɛ ka faamuyali kɛ accord in an t'a kɔnɔna dɔn an t'a kɔkana dɔn an yɛrɛ t'a faamuya ye i n'a fɔ mamɛdi ali bacili taalen kɛlɛ la a ye mun fɔ ko maliyɛnw ma accord nin kalan ko a kalanbaga tɛ ko parce que an m'a faamuya rebelle kɛ terroriste nin nalen eh, mensonge national explosif la a ye mun fɔ k'olu ye min ye k'o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ salle nin kɔnɔna la olu tɛ accord dɔn u t'a kɔnɔ ko dɔn nka a ka d'u ye k'a faamuya wa u bɛ k'a ɲini k'a faamuya donc depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko maliden traître minnu b'an cɛla janfanci u ni nin mɔgɔ ninnu da bɛ file kelen na o bɛ jɛ ka baara de kɛ ka mali déstabiliser Donc, n tun b'a fɛ ka nin point in de fɔ bi le piège du mensonge national exclusif explosif o de ye ka malidenw bila an yɛrɛ k'an bolonɔ don papier la n'u bɛ ka papier min jagoya k'o da an kan k'an ka se k'o sɛbɛn an ka jamana cili an yɛrɛ k'an bolonɔ bil'o papier la olu k'u da bɔ a la k'a sɔrɔ olu de b'a kɔfɛ n'o kɛra u b'a k'u sago la nin bɛ fɛn min lase u ma o ye mun ye u b'u ka base militaires to an bara yan nɔ ka continuer k'an terroriser ka pression k'an kan ni nin mɔgɔ ninnu ye walasa kuma o kuma n'an ka gouvernement n'an ka maliyɛnw ko n'an ko k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de fɛ an t'u fɛ u bɛ ninnu jatigɛwalikɛla ninnu ni terroriste ninnu bila u ka na an faga u k'an ka faamaw faga ka kojuguw k'an na donc n'o kɛra an bɛ continuer k'an da munu an da tugu k'an ta u ka dabada ma ka da ka se t'an ye olu de bɛ ka an kɛlɛ u bɛ da nin mɔgɔ ninnu kan k'an kɛlɛ u b'u ka base militaire maintenir la n'u ka base militaire maintenir u b'u ka puissance mondiale maintenir en même temps an ka dugujukɔrɔ fɛn minnu bɛ n'olu mago b'o la olu kan ka négocier k'a sɔrɔ gagnant gagnant an ka se k'an ka jamana jɔ olu k'u ta jɔ u bɛ continuer k'an ka jamana ci k'an ka dugujukɔrɔ fɛnw bɔ fu la ka taga n'a ye k'u ka jamana jɔ ka tila k'a fɔ ko les maliens sont des barbares les maliens sont des lâches les maliens sont eh, eh, eh, des gens qui n'arrivent pas à sécuriser leur territoire ka sɔrɔ n'i y'olu ta ka bɔ yen nɔ terroristes dogotu bɛ dɔgɔya n'i y'olu ta ka bɔ yen nɔ taafan tɛ y'u la n'i y'olu ta ka bɔ yen nɔ an b'an ka jamana gérer ka nin mɔgɔ ninnu kun n'a kala ta ka bɔ a la ka accord signer ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ an ka jamana jɔli la partenariat gagnant gagnant na an ka se ka baara kɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma nka n'u bɛ ka nin baara in kɛ a bɛ gɛlɛya an bolo ka d'a kan piège nin kɛlen bɛ de telle sorte que n'i m'a ɲini k'a lajɛ jidima dɔɔni la i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko nin de b'a kɔfɛ et puis n'an y'a jateminɛ fana ameriki ambassade bɔra k'a fɔ vraiment olu bɛ ka nin dialogue nin u b'a saluer maliyɛnw bɛ sira min kan nin sira in ka ɲi français fana bɛ k'a fɔ nin sira in de ka ɲi anw dun ɲɛ b'a la k'a fɔ k'an ka jamana bɛ ka ci donc depuis o yɔrɔ la u bɛ ka an bɔ ka an féliciter fɛn na fɛn min an yɛrɛ b'a dɔn k'a man ɲi an ma mais u bɛ nin kɛ mun na pour que k'an encourager an yɛrɛ k'an yɛrɛ faga ni poison ta k'a min k'an yɛrɛ faga u b'an nɛgɛ nɛgɛ psychologiquement k'an hakili wasiwasi an ka se k'o kɛ n'olu kɛra olu b'u sago sɔrɔ ka d'a kan anw salen n'an balolen u mago t'o la u mago bɛ min na dɔrɔn an ka se ka nin fɛngɛ nin signer mali ka ci a ka di rebelle ninnu ma olu n'olu b'u ka kow gérer ka mali ressources ta k'a k'u sago ye ka an ta k'an turu an kun kan k'an ka jamana ci kɔngɔ b'an faga minɔgɔ b'an faga wa an tɛ hɛrɛ sɔrɔ tuguni parce que u bɛ continuer ka nin terroriste ninnu de financer pour que u ka se ka continuer ka sahel les pays du sahel niger mali an ka ressources minnu bɛ yen ka se k'u ɲɛ to a kan et puis ka continuer fana tuguni k'an exploiter à zéro franc donc nin de tun bɛ n bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna le mensonge national explosif est un piège piège min don fana ka maliyɛnw yɛrɛ bila u k'u ka jamana ci wa traîtres minnu b'an cɛla fana n'o ye maliden janfanciw ye minnu bɛ k'u dɛmɛ u ka baara la o bila kun dɔrɔn de ye walasa u ka se k'olu ka kumakanw utiliser ka jamanaden fasoden ɲumanw k'olu ka kumakan contrecarrer walasa ka e, e, e, témoignage kɛ au niveau de la communauté internationale et au niveau de leur peuple k'a justifier k'a fɔ ko kunfinw de bɛ ka kuma nin ko in na mais mɔgɔ minnu bɛ ka kuma n'olu b'a kalama u n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu bɛ ka baara kɛ donc u bɛ continuer olu b'u ta sɔrɔ mali bɛ ci ka anw da bɔ kuma la a bɛ k'olu sago ye rebelle ninnu olu de bɛ k'a kɔkɔrɔma don o dogolen t'an si la u bɛ k'a kɔkɔrɔma don min kama fana an bɛɛ b'o dɔn nka min ka jugu u ma o de ye u ka jamanadenw ka bɔ u ka kokɛtaw kalama donc an fana bɛ min kɛ sisan walasa k'u kɛlɛ o de ye an bɛ continuer ka pression de k'u kan an bɛ continuer ka faransi kɔ da fiɲɛ la an bɛ continuer ka faransi ka lebu an bɛ se k'a lebu sira o sira kan an bɛ continuer k'a lebu sira kan an bɛ se ka marche fɛn fɛn kɛ k'an ka mécontentement yira an b'o de kɛ ka d'a kan o dɔrɔn de y'an ka fɛngɛ ye bi kɛlɛkɛ marifa ye faransi kama ka faransi dénoncer u ka kokɛta minnu bɛ yen k'a fɔ n'an b'a fɔ video la n'an b'a fɔ publication na n'an b'a fɔ marche la fɛn o fɛn de b'a yira k'a fɔ k'an tɛ faransi fɛ k'o fɔ donc an yɛrɛ y'a ye an ye pression min kɛ faransɛw y'a faamuya f'u yɛrɛ bɛ ka bɔ sisan nɔ ka macron dénoncer k'u ka politique dénoncer au mali ici parce que a gannen b'u yɛrɛ da la donc n'a gannen b'u da la pour que k'u ka économie redresser ni dɔ ka ba ma faga dɔ ka na tɛ diya de don dɛ an ka ba de bɛ faga yan ka taa kɔ k'olu ka na diya yen nɔ donc maliyɛnw video janyana mais n tun b'a fɛ ka nin kuma in bɛɛ expliquer j'espère que faamuyali bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ kelen bɛ fɛn dɔ dɔn mais mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn n'a hakilinaw ye mun ye a y'a partager an ka se ka ɲɔgɔn bilasira nin maliko in na mais an k'a dɔn k'a fɔ nin mensonge national explosive nin piège de don wa maliyɛn minnu b'an cɛla n'olu ye maliyɛn janfaciw bɛ bɔ ka manamanakan minnu fɔ an kan'u calculer mais an ka bɔ ka tiɲɛ f'u ɲɛna panparanpan u ye janfaci minnu ye k'o fɔ k'a da kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ an b'a kalama min bɛ ka kɛ wa an ka jamana tɛ ci wa faransi an ka continuer k'a dénoncer jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ mali la malidenw kɔ wa mali lakanabaga o tɛ se ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan ka d'a kan n'an b'an ka jamana lakana an b'a kɛ ni fasodenya ye o t'a jira k'a fɔ fana k'an k'a ta ka t'a di fasoden juguw ma minnu y'an juguw ye an k'u kɛlɛ i b'a fɔ k'an bɛ terrorisiw kɛlɛ cogo min na k'u bɛɛ lajɛlen daga ta ka bɔ an da la donc nin de tun ye bi ta ye aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn fasoko don kɛnɛ kan siɲɛ wɛrɛ merci